Nkhani yomwe yakhalaso ikuyenda kuyamba chakumamawaku ndi zonena kutitu a Speaker akale a nyumba ya malamulo a Henry Chimunthu Banda anachita ngozitu ndekuti usiku wapitawu ayi kuvulalatu mpaka kumachita kuwapanga refer kupita nawo kuchosa kumene anachita ngoziko kukasiya ndekuti ku Kamuzu Central Hospital ayi tifotokoze bwinobwino kuti zikuyenda bwanji nanga situation yawo ili motani condition ili motani pakanali panopa. Henry Chimunthu Banda ambiri amene tikumudziwa tikumbukira zonena kuti ameneyotu anali speaker wa nyumba ya malamulo kuyambatu nde kuti mu 2009 kukafika mu chaka cha 2014 anyways akulu amenewa ndi zotitu anali pa ulendo I think kaya amabwera kuno ku Lilongwe kaya amapita kuti sanapange specify ma details yo komano atafika mu Dedza mmenemo apezeka zonena kuti dzulo madzulo basitu galimoto yawotu kuwombana ndi ya sienta pwaa! eish zosayenda pamene paja kupezeka zonena kutitu iwo adza kuvulalanso pamenepo galimotoyo samayendetsa ndi iwowo amayendetsa ndi driver wawo nanga simmaziwa awa ndi ma ndi ma ndi makhumutchatu awa ndi makhumutcha anthu andalama amakhala ndi driver basi anthu a dzina lawo. Kwapezeka zonena kuti tu kucrasha pamene paja, pamene wapezeka zototi iyayi anthu kuwatenga kuthamanga nawo ku chipatala cha pafupi chomweno chinali chani, chipatala cha Dedza District Hospital, chipatala cha boma cha Dedza. Kufika kumene kuja kuwapatsa nde kuti timathandizo toyambilirato, tima first aid ndi zina zoterozo kuti mwina mwakeno apange control zonse. Kuona mmene aliri ah abwana, ayi kunoku mm mm sikugwira iyayi. Apapa takupatsani mathandizo oti no mungathe kuyendera timankhwala timene tikupatsani mphamvu kuchoka pano kukafika nde kuti ku Lilongwe. Mupite ku chipatala chachikulu cha Kamuzu Central Hospital ku Lilongwe ndi kumeneko kumene mwina mwake angakakuthandizeni bwinobwino. Kunoku ayi tisanamizanepo pano. Chipatala chino n'chaboma and mukudziwa kale. Muyenera mupite chipatala chachikulu. Basitu mmene anyamuka ndithu kupita nawo nde kuti ku chipatala chachikulu cha boma, Kamuzu Central Hospital, tikunena pano ali kuti? Ali kumeneko kulandira mathandizo awo ndithu. We should say thank you Lord, tiyeni tinene kutino zikomo kwambiri Mulungu chifukwa chonena kuti iwowa sizoti aluza moyo, iwowa sizoti kuvulala koti mpakana mwina mwake very very critical mpakana kuti kapena ali mu coma ayi ndithu akwanitsa ndithu kutani kupulumuka pa ngozi imeneyi driver wawoso chimodzimodzi uyoso wasiyentaso palibe china chonse chomwe tamva kunena kuti kapena ena ake mmenemo avulala kuti mpaka kumwalira ayi zimenezo sizinachitike tiziyamika chifukwa chonena kutitu ngozi ngati zimenezi ena amapezeka kumaluzana nazo moyo pamene paja zosakhala bwino ndekuti tikamazilandira chonchi akuti akuti aluza moyo ayi akuti akuti aluza moyo koma ayi ndithu pamenepo palibe amene waluzapo moyo zomwe ndi zinthu zabwino zinthu zopatsa chidwi tiyamike tinenetu chonchi apa uh, Awawa ngozi iyi siinangochitika iyayi. Iyi sinali accident yonena kuti basi you know akuti iyayi iyoyo nde panalibe ochitira mwina basi zimangoyenera uchitika choncho. Ayi. Izizi zachidziwikire ena ake sanatsatire malamulo a pamsewu. It's either ndi mbali ya Chimunthu ameneyuyu Bandayi, eh? Henry Chimunthu Banda mbali yake kuti driver wake kapena amayenda zake zake kapena apo ndi mbali ya wasiyentayoso mmadziwaso amasiyentaso pena pake mene mmawazilaso eyofunika kukupangani address inuyo ma driver amasiyenta osangoti siyenta yokhayo koma nonse ndithu amene mmayendetsa tima taxi inu eh ma minibus driver nonse mene mmawazila Ayi ayi iyayi zimapezeka zoti ndi zinthu ngati zimenezi mwaluza nazo control. Nthawi zina zake eti muzionanso even nthawi madzulotu madzulo kumakhala kuli mdima simungakhale nde kuti ndi full picture ya zomwe zikuchitika uko zomwe zikubwera uko koma nde kuti kumangothamanga kuli mdima ndi kale ndi kale nyali zonse nde kuti mwaziikanso ma beam light aja kuwaika pa full chani aa iyayi inu K53 imakamba zonena kuti lu even ngakhale kuli mdima osati ndekuti kumangoyatsa dzimagetsi mpakana uko light eh full light anzanu aja mmawapha mmaso zimenezizi muthamanga light so mwaikaso pa full anzanu aja ndekuti kumati akamaona kusogolo kuja ku mmasomo ndekuti ku mpakana kumabwera ledi umaona ali chi ka chiledi ledi ee chikolenje mmasomo apanga bwanji naongolera bwanji galimoto zinthu ngati zimenezo zonsezi zimapezeka zoti zapanga contribute and in this case I believe something like that might have happened wina wake ndithu sanayende bwino pamenepopo sanayendepo bwino chifukwa chani uyu ngati wayenda bwino uyu kuyenda bwino aa mupewa kaya nonse muyenda bwino mumapezeka zoti mwapewa koma ngati wina wake sakuyendapo bwino pamenepo olo iwe uyende bwino wina sakuyenda bwino apezeka zonotoya akafikira mwa iwe pwa zinthu ngati zimenezi kumachitika. Tiyeni tiyendetse magalimotowa ngati zinthu zomwe no zidapangidwa ndipo ngati tili nkuthekera kuti tinazigula, tinazigula kuti no zitithandizire kuti no tikhale moyo wabwino. Osati zitithandizire kuti no tipite no kumandatu mwachangu. Chifukwa palitu zinazi zimapezeka choncho, mayendedwe ngati amenewo, zongotithandizira kuti no tipite kumanda kuja mwachangu. kumakhala ngati kuti mwaukhuta moyo ngati mukuyenda mosasamala so uh, i believe that, that something might have happened like that sitinapeza information ina iliyonse koma tikungoona kuti ngozi sizimangochitika pamakhala ndithu wina wake wapanga mess up ndi malamulo apansewu tipange address anyamata amasiyenta komanso inu nonse amene ndekuti mukumayenda pansewu guys Tiyeni titsatireni malamulo. Malamulowatu angatithandize kuti no pamene pajapa tikhalepo bwinobwino mpakana tikapezeka kuti tani, ta, ta, tachokapo kukafika m'mabanja mwathu bwinobwino. Hmm? Tikapanda kutsatira malamulo, malamulo amene aja si zoti ndi achilango, eh, ngongokuteteza. Malamulo a pamsewu okha ndiye ndi okuteteza iweyo, osatinso kuti chani, amene aja choyambirira nkuteteza iwe mwini. Mwaona? Koma umapezeka kuti mukuyenda mothamanga mukuyenda mothamanga and some of you mwanyamulanso ndekuti chani anthu ine I remember tinazapita ndekuti ku Tchoda komwe ndekuti ndi kuja ena amati ku Thyolo ena amati ku Chiradzulu koma ndinapita ku Tchoda kumeneko ah timakapanga ka course kena kake kokhudzana ndi za poultry production eti ya aproto awa timapita kukapanga zokhudzana ndi nkhuku kuweta nkhuku za za white zija eh ma broilers, ma layers, tinapezeka zonena kuti tikubwera, tinabwera, timabwera nde kuti chakumadzulo, timabwera ndi mdima, tinakwera galimoto ina yake, kamayendesa ndi kamwana, koma akuluakulu mmene kamawaziramo zoti kuli mdima eti, kuthamangatu kumachita kuti komano mfana ameneyi mmene akuthamangira chonchimu, mwati pano sitipita chipere pano moti iyayi iyayi sakuyenda bwino koma zomwe zinandipanga chinandipatsa chidwi kwambiri fanzi yomwe ndinali nayo mmenemo yomweyotu imene ndayena anali madalaso ngati awo amene ndinali nawo ndimachoka nawo kutchoda ndikunenako akuluakulu Koma nde kuti kumampatsa moto mwana uja koma mfana iweyo nde ukuwaza bwinotu apa nde tifika mu Lilongwe za pompanotu ee basi enafe timachoka Kasungu nde kuti tikafikanso mwachangu. Akuluakulu mwachanguchanguyutu uyu uyu tika mukhoza kukafikadi mwachangu koma muli m'bokosi muli m'bokosi. Koma ndinali todabwa nde enaso pena ma passenger afe timayamba kuyipatsaso moto iyayi driver yipondeni a chauffeur awa pa shoda tatiyenitu nde muyiponde osati masewera iyayi tiyeni tidzi yankhulaso ngati ma passenger ngati nthawi zina zake mwina ma driver wa asakuyenda bwino zingazapezeke zonoti zatithandizaso kuti tipewe ngozi zina ndi zina Eetu tichite moteromo inutu a Henry Chimunthu Banda tikufunirani zabwino zonse kuchira mwansanga komanso nde kuti onse amene mwapangidwa affected kapena mwina traumatic ee kaya mwina zakusokonezani zingozi ngati zimenezi fwa ena ma driver aja kaya ndi driver wa sienta zimatha kusokoneza munthu ayi tikufunirani nde kuti clarity e muzitolere bwinobwino mupitirirenso ndekuti kugwira ntchito mozipereka kusamala mabanja anu uthenga ndi umenewo akuluakulu tika zikamadzachitika zisadzakhale zonena kutitu iyayi sadanene ngati muli mmagalimoto samalani chonde moyowotu umasunga wekha palibe amene amakusungira ndithudi akuti.